Aha m wụ Honorable Chijioke Ichieji, President General Ekliaka Autonomous Community, and also the Publicity Secretary, Nzukọ Obodoukwu Clan Caretaker Committee, and Assistant Secretary as well. So eji m ohere a na-ekele Chineke n'ụbọchị nke taa maka ntụpe ịrụ eke ịrụ eke ọhụrụ ndị nna anyị ndị nna nna anyị mgbe agbalị na arụ eke mgbe ha rụrụ eke ugbuazi anyị na-etizi ya ugo iji mee ka ọ dị mma dịka ahịa ndị ọzọ dịkwa gbara gburugburu na eji m ohere a wee na-asị ndị Obodoukwu clan bi ebe dị iche iche

and share the pains and joys with us.
Eh, ụbọchị taa wụ ụbọchị mawuru onwe ya ihe o ji mawu onwe ya bụ na mm, eke ọkpọtọrọkpọ ka a na-achọzi ka ọ dị ka eke ahịa ahịa ugbu a modern market with shopping complex you know, in a modern edifice. Our dream, the Kakon. And that dream is coming to fulfillment today by this level of foundation ceremony. The one I will member representative in the House, Imo House State House Assembly, Bonye Bera Mezueya. Ezeokwu ọ bụ ihe ọṅụ nye n'anyị. ya bụ ihe dịka anyị dịzi ka ndị nna anyị dupụrụ ozi anyị ga-eji ụkwụ gbawa ụzọ na site na taa gaba anyị ma na ọrụ e, e, ebirila and otu o bidoro ekwenye m na chineke nọnyere anyị ọ ga-ahụ na ọrụ a ama akwụsị until ya adị accomplish so that the final ceremony will follow just like other people prayed for today ee eh, ọkwa ihe a wụ sign of unity ọgbakọ anyị gbakọ na anyị nọ na isi obi wụ ebe anyị siri pụta autonomous community ndị ọzọ si wee pụta isi bụ isi obi eh, igwe palace igwe I mean eze yes eze Agbakwuribe ọ wụrụ be ya ka anyị nọ ọ dị significant n'ihi na ọ bụ ebe a ka anyị ncha si wee pulite wee na-ekwubi okwu a so ọ wụ a symbol of unity ọ wụ a symbol of love ọ wụ a symbol of understanding ọ wụ a symbol of cooperation among all the communities that make up this clan the Eke n'onwe ya is a symbol of unity too because ọ wụ one of our common assets

um, ihe mere today and awụkwanụ m the um, treasurer of Obodoukwu clan ihe mere today o teena e ji wee kwadobe ya and um, ekele m Chineke na today enwere ndị ka bụ doubting Thomas but uh, ihe anyị mere today ha ka nwekwara ike ka na doubt mana um, egwu anyị agafeena doubting eh, ihe anyị mere today bụ ihe ndị nna nna anyị ha ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ megoro eh, ha arụ otu ha adị m sure na aṅụrị Obodoukwu ga-enwe today bụ aṅụrị ndị mgbe ochie bidoro ahịa ahịa anyị na-achọ ịrụgharị today nwere anyị na-rekindle ya now the new generation na-arụgharịzi ahịa ahụ ka ọ wụzie modern market anyị na-ayọ ndị Obodoukwu na-asị ka ha nye anyị cooperation ọ bụrụ na ha ka na-eme doubt ha sizie na doubting seat ha bilie eh, onye na-abahụ moto na ụgbọ aghaa ya eh, because e nwere ndị ka nwere shop na-ere n'ubeduhu na-ekweta na ihe a na-eme bụ eziokwu adị m sure na ụgbọ aghara ha ee anyị na-ayọkwanụ ndị Obodoukwu niile ka ha nwee ike nọnyere anyị obodo ndị ọzọ arụọna ahịa nke ha but anyị rụcha agwa o na-abịa lekirizie ihe bụ ahịa obodo ndị ọzọ arụkwana ahịa nke ha ụfọdụ nwee nsogbu ụfọdụ enwe nsogbu but nke anyị anyị anyị ji- anyị ji chineke wee bido ya anyị agaghị enwe nsogbu na-ekele oke izu oke adịkwanụ m happy na the first eh, house member Obodoukwu na-enwe nọ here today mepee ahịa kwekwana anyị nkwa na ahịa ga-aga ọfụma na-ekelekwa onye isi anyị comrade Ike Ezenwata ọchịchị adịghị easy and eh, mgbe ị na-achị mmadụ ise na ịnọ isi na-anụ ọkụ ọ dịghị easy to ịchịkọlọta eh, ha ọnụ but i jisi ike chịkọlọta ha aha ụnụ wụzi ahead ahead and I believe now ahead ahead ka Obodoukwu na-aga na-ekele ndị eze niile na-ekelekwanụ my co eh, eh, PGs and our able secretary ka anyị were ofu obi wee rụọ ike a ka ha marakwa na eh, ọ ndị ndị ma ihe ka a họpụtara udo dịrị ụnụ